ajụjụ na-ajụ ma ndị Igbo ọ na-ekpe ekpere na ọfọ bụ ekpere ọfọ ndị nna anyị ha na-agọ ha ji ọjị agọ ma ọ bụ ekpere ma ọ nwee ihe dị iche na ekpere na ọfọ ajụjụ ga na-asoche na one of the reason mee na mụ bụ odogwu akataka m jiri kpebie ka m were igbo wee na-akụziri unu ọdịnala m na-akụziri unu ka ọ ga-abụ m na-asụ asụsụ bụ asụsụ ndị nna anyị ha na ndị nna anyị ha nwere igbo gị bụ onye na-ege m ntị o nwe ihe ị ga-aghọta maka na achọpụtara m na otu n'ime ive eji wee dufie ụmụ igbo bụ asụsụ ejika asụsụ wee dufie ụmụ igbo ọ dị ka ife a na ọ na-apụta kịta na na-asụ arụsị ee otu eji were asụsụ wee dufie ụmụ igbo ihe mezi na gị bụ onye igbo ịnụ arụsị ị na-aghọta na ọ bụ ife na-adịrọ mma ife ntị na-ekwesịrọ mụ ịnụ ya bụ ife asọrọ oyi ife bụ arụ mmụọ bụ arụ na ife a na-ekwu okwu ya ọ aghụghọ ka ọ bụ aghụghọ dị n'asụsụ ọ ya mere na mụ bụ odogwu akataka m jiri pụta wee were igbo wee na-akụziri unu ife ka gị bụ nwa igbo ka ọ ga-abụ gị nụ igbo ị mara ihe igbo pụtara n'asụsụ igbo mgbe ọbụla gị bụ mmadụ nwere ife ị na-akọsarụ mmụọ mgbe ọbụla gị bụ mmadụ nwere ife ị na-achọ ịyọta mmụọ gị wee gaba ya bụ ije wee na-elekwasị mmụọ anya na-atụkwasị mmụọ uche iji enweta ya bụ ife ị na-achọ ihe ọbụla ị na-ekwu oge ahụ ihe ị na-agọ bụ ọfọ ihe ọbụla ị na-ekwu oge ahụ ihe ị na-ekpe bụ ekpere ị hụgwo ka o si dị kịta ọ bụrụzie na ya bụ ekpere ya bụ ọfọ bụ mgbe gị bụ mmadụ na-agwa mmụọ okwu ọ bụrụ mgbe ị na-agwa mmadụ okwu ee eh, otu ọ na-abụ nwata chọ ya anata nne ya ive ma ọ bụ mmadụ chọ ya anata mmadụ ibe ya ife ọ bụ nwoke nata nwaanyị ọ bụ nwaanyị nata nwoke gị wee chọ ya anata ya bụ ive n'obi umeala ee asụsụ ahụ ọ bụrụ ayịyọ ka ị na-ayọ ya ka ọ merụ gị ive ka ọ nyere gị aka merụ gị ife n'obi umeala ka ị si na-agwa ya na-abụrọ na mba ihe ị na-ayọ ya bụ ayịyọ otu ahụ ka o si dị mgbe ị na-agọ ọfọ otu ahụ ka o si dị mgbe ị na-ekpe ekpere mmadụ ịnata mmadụ ibe ife abụghị ekpere mmadụ ịgwa mmadụ ibe ya ka ọ mere ife abụghị ekpere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ ayịyọ ịyọ ife mgbe ya bụ ife ahụ ị na-ayọ mmadụ mgbe ị hafụga mmadụ yọba ya mmụọ ya bụ ịkpesara mmụọ ịkọsara mmụọ ka ọ merụ gị ife ihe ị na-ekpe bụ ekpere ihe ị na-agọ bụ ọfọ mana n'usoro ọzọ ị bịakwa na ihe dị iche na ekpere na ayịyọ maka na mgbe ọbụla onye Igbo kwuru okwu okwu dị ịbụọ a sị gị na ife a na ife a bụ ofu o nwekwara ihe ọ ga-abụ i je rue n'isi ị hụ ihe mere ife a na ife a ji bụrụ dịrị iche mere na a kpọrọ nke a ọfọ ịgọ ọfọ kpọọ nke a ekpere ikpe ekpere ọ bụrụ na ọ ka a kọwakwuo okwu ahụ banye n'ime ikpe ekpere n'usoro a na-anọ wee na-ekpe ya bụ ekpere ọ dị nnukwu iche na ịgọ ọfọ n'usoro a na-anọ wee na-agọ ọfọ ọ bụrụ na anyị bụ Igbo agọbalụ mmụọ anyị agọba ọfọ okwu anyị anaghị adịba ka mgbe ahụ ndị ụka maka ị jụrụ sị ekpere ndị ụka na ọfọ ndị ọdịnala na ha ọ bụ ofu ya mere ndị ụka chụzuru iwere asụsụ ahụ bụ ikpe ekpere karịa ịgọ ọfọ n'ihi gịnị ị ma na o nwere ihe ụka mere na be anyị njọrọ njọ mana agaghị ekwucha mgbe ụka bịara na be anyị ha na-achụ ha achọkwa usoro ha ga-esi ga-eme ka ndị na-edi adị bụ ndị nwe obi ndị amaala bụ ndị nwe obodo ka a hụta na ha bụ ndị ọjọọ ka a hụta na nke ahụ ha na-eme adịrọ mma ị ma na ọ dị ka okwu oyibo ahụ bụ na ọ bụ if you want to dog you give the dog a bad name ọ bụrụ na nkịta ị hụ n'anya nkịta gị chọọ ịga egbu ya ị ma na o sie gị ike bi nga ịhụnanya gị na ya na-eme ka mmadụ na ibe gị na ya na-eme ka enyi ị nọgide weta osisi kụgbuo ya na iji wee gbuzie ya bụ nkịta ihe ị ga-eme bụ ịkpọ ya aha ọjọọ aha ọjọọ ahụ ị kpọ ya ga-adị ka ebubo ebubo ahụ ga-adịzi ọ ga-ebutezi ịkpọ asị ya mere mgbe ndị ụka bịara hụ na ihe niile anyị bụ ndị ọdịnala na-eme ziri ezi kwesị ekwesị mana ha gara n'ihu si ọnwụ ịhụ na okpukpere nke ha na ha webatara ya wee kụchapụ nke anyị nna m o nwe ihe ọzọ ha ga-eme na-abụrọ ibo nke anyị ebubo ha wee gaa n'ihu wee na-ewepụta asụsụ dị iche iche sitekwa n'asụsụ Igbo iji wee hụ na ha kpara oke ihe a na-akpọ ịkpa oke n'etiti ọdịnala na ụka ka ị wee hụ ihe mere ị ga-eji ga-asị na nke a dị oji nke a dịrị ọcha nke a dị mma nke a dịrị njọ maka ọ bụrụ na ha ejighị asụsụ wee kpaa ya bụ oke o sinara gị ike ịhụ ihe dị n'iche na ọdịnala na ụka iji maatụ na ndị ụka bịa kịta na na-ekwu na ka ha gọọrọ chi ha na ị hụgo that asụsụ mgbe m na-asị na ka m gọọrọ chi m gị apụta sị ka ị gọọrọ chi gị ọ bụghị na ọ dị plain I won't bother to mind that your chi because enwe m chi m na-agọrọ mana ọ bụrụ na ị pụta kịta na-asị m ka ị kpere chi gị mụ sị ka m gọọrọ chi m now common sense would ị ga-eme employ ebe ahụ bụ onye nke a na-ekpere chi ya mụ na-agọrọ chi m gịnị mere onye a ji ekpere chi ya mgbe ahụ ị chọbazie ka ị ma ihe onye m achọbazie ka m ma ihe i ji ekpere chi gị mgbe m pụtara bịa sị ana m agọ chi m gị sị na-ekpere chi gị eleghị anya ị ga-achọla ka ị ma ọ bụrụ na ya bụ asụsụ nke ịgọ chi otu m si wee wee tinye ya dagburu nke gị ị ga-achọla ka ị mara ihe mere m ji agọrọ chi m ebe ị na-ekpekwa chi nke gị ekpere otu a ka ndị uche ndị ụka ji ewepụta ya ji wee were ya bụ ikpere chi karịa ịgọrọ chi ọ ya mere na ụka ihe anyị na-akpọ ya n'Igbo okpukperechi a na-akpọzi ndị nke nke ndị nke ọdịnala bụ anyị nwa ndị na-agọ mmụọ now ị hụrụ otu ha si wepụta ha bịa wepụ mmụọ na nke ha ha achọghị ịna-ekwute okwu mmụọ ha na-etinye ya chi ha were asụsụ ahụ uchi ya aka dabara ha ha hụ na ihe ndị oyibo na-akpọ formal na informal ha ka mara nke formal na informal ha wee otu ahụ wee jee na that language mezie ya formal and informal ha wee werezie nke nka darikwet ya ha na ntị mana na anyị bụ ndị nwe asụsụ bụ anyị bụ ndị Igbo anyị na-asụ asụsụ anyị n'usoro anyị chọọ ikwu okwu chi anyị ekwuo okwu chi anyị chọọ ikwu okwu mmụọ na ọra ha na-ezuzu oke anyị ekwuo okwu mmụọ ọ ya na-ebute onye Igbo sị gị ka a gọọ mmụọ mgbe a na-ekwu ka a gọọ mmụọ ha amaragwo ihe dị iche na chi na mmụọ ha wee jezie gọbazie mmụọ ha chọọ ya gọrọ chi otu ahụ na m chọọ ya gọ chi m asị ka m gọrọ chi m m asị ka m gọrọ mmụọ ya m asị ka m gọrọ chi m because amaragwo m na ọra mmụọ mụ na ha so amaragwo mmụọ nke m chọrọ ya gọrọ na ọ chi m ọ bụghị agwụ m na ọ chi m na ọ bụghị ngwu be anyị na ọ chi m na ọ bụghị ajana be anyị then ihe ga-asị ka m gọrọ chi m ọ ya bụ asụsụ zuru oke aghụghọ adịghị n'ọdịnala ebe aghụghọ dị bụ n'ụka so na asụsụ ahụ bụ ka okpukperechi ka m kpere chi m ọ usoro aghụghọ ka e ji webata ya ka e wee kpaa oke now ee n'usoro ịgọ mmụọ ka anyị si eme n'eziokwu ọ naghị abụ gị bụ mmadụ i jebe ije yọta mmadụ ibe gị ife ị mụchie anya ị na-amụchi anya wee anata mmadụ ibe gị ife so gịnị mere ọ ga-abụ gị che ya anata mmụọ ife mụchikwa n'anya ọ na-abụ gị che ya anata nne gị ife kịta ị mụchie anya ọ naghị abụ nwata che ya anata nna ife mụchi anya ọ naghị abụ mmadụ che ya anata enyi ya ife mụchi anya ọtụtụ mmụọ ndị anyị na ha dị na mma

ọ ya mere ha ji amụchi anya ịmụchi anya bụ ikpu isi okpukpere ndị ụka ikpu isi o kpuru ha isi isi dị na ya ya mere na ihe ọla ha na-eme bụ isi isi ọ ya mere ha kpebe ekpere ha ọmụchi anya isi n'ihi na anyị hụrụ ụzọ ọdịnala mere ka anyị hụ ụzọ ka anya saa anyị ọdịnala na-asa anya otu a si saa anya kịta abụrọ m onye isi o nwere ka ọ ga-abụ m gwaba chi m mere mụ nwa anya na-ahụ ụzọ m gwaba ya okwu m amụchie anya o nwere ka ọ ga-abụ m gwaba agwụ m mere mụ nwa anya na-ahụ ụzọ m gwaba ya okwu m amụchie anya o nwere ka ọ ga-abụ m gwaba okike m okwu m amụchie anya mana n'ihi na ha na-agọrọ ihe ha amaghị ọ ya butere ịmụchi anya ma ha na-ekpe ekpere ị hụkwa ya kịta na anyị bụ ndị ọdịnala anyị mara na agbaha aka afụ nwata eze n'ọnụ ihe m na-akọwa gị kịta na ọdịiche dị na ife a ndị ụka na-eme ha na-akpọ ekpere na nke na anyị na-eme a na-akpọ ịgọ mmụọ m gwagwokwa gị na mbụ ihe bụ asụsụ nke bụ nke ana m akụzizi gị ọdịiche dị na ya ọdịiche dị na ya bụ na anyị bụ igbo anyị amagwo na agbaha aka afụ nwata eze n'ọnụ n'ụwa eti okwe eri okwe ya mere na anyị gaba n'ịgọta ife n'aka mmụọ ịghọta ife n'aka mmụọ anyị na-eji ife ọ ya bụ ife malitere n'iji nzu na edo iji mmanya ọkụ na ọjị na iji ose ọjị wee na-agwa mmụọ okwu mana na ndị ụka n'ihi na ha bụ ofeke o nweghị nke ha marụ ha pụta ịgwa mmụọ okwu ha ọgbara aka ọ ya mere na ọtụtụ ife ha na-agwa mmụọ ha na-agbakwa aka ana na ya maka na ụwa anyị nọ na ya ana m agwa gị ka i kwere ana m akụzi nkụzi okwukwe ihe m na-agwa gị ka ị malụ practicality knowledge ụwa anyị nọ na-eji eweta gị bụ onye chọrọ ka i nwee ọtụtụ ọka kịta jee were ofu mkpụrụ ọka tinye n'ana ị ga-ahụ na ana ga-enye gị gịnị ọgba ọka akwụnye gị ọtụtụ ọka ofu mkpụrụ ọka ahụ amụtawo gị ọtụtụ ọka ọ ya wụ aka ahụ anyị anaghị agba abịa n'ihu mmụọ anyị jụrụ anyị owere aja ị hụgwo ihe na-ebute iji ọkụkọ jee n'ihu mmụọ ị hụgwo ihe na-ebute ịkpụ ewu jee n'ihu mmụọ ị hụgwo ihe na-ebute iji ọjị gọrọ mmụọ ihe ji nzu iji nzu gọrọ mmụọ iji ebune gọrọ mmụọ iji efi gọrọ mmụọ ọ ya nke ahụ ha na-akpọ isow seed anyị na-akụ mkpụrụ nke igbo na-akpọ ịkụ mkpụrụ mgbe anyị na-eme ihe dị otu a ọ bụrụ mmụọ ka ị na-emere ihe ị na-akụ bụ mkpụrụ igbo wee kpọọ gị ịza igbo sị gị na ọkwa mkpụrụ onye nkụrụ ka ọ ga-aghọrọ ka ị wee ghọrọ mkpụrụ ị kọrọ ya butere iji nzu wee wee gọrọ mmụọ gị bụ onye nchọrọ ihe iwe n'ihe wee wee gọba mmụọ ihe ka ị wee ghọrọ mkpụrụ ị kọrọ gị bụ onye nchọrọ udo obi i were edo wee wee gọba mmụọ udo n'ihi amamife anyị nwere n'ebe mmụọ nọ ọ ya ma anyị ji eji ọjị agwa mmụọ okwu anyị gwasịa mmụọ okwu anyị awape ya bụ ibe ọjị wụhapụ ha maka na anyị ma na mmụọ na-apụ apụ odogwu akataka mmụọ na-apụ apụ ka ọ ga-abụ ya bụ mmụọ ị na-agwa okwu ọ bụrụ na ọ nwere assignment ọ nọ maka na ọ nwere na okwu egwu anyị ụnyaahụ enyebe na expect ka emezuru ya ọ ga-aga na ya bụ assignment ọkwa ndị ọrụ ka ha rụ ọ bụrụ na ọ gacha assignment ya na-alọta o zute ozi i zi ya kedu ka ọ ga-esi ga-ezute ozi anyị zi ya ibe ọjị ahụ ndị n'iru ya ndị ebe anyị nọ wee gọọ ya nzu na edo ahụ wụsara n'ebe ahụ mgbe ọ na-ene ya ọ na-anụ ife niile ị na-ekwu kedu onye i so kedu onye nkụziri gị ọdịnala kedu onye na-anụ nke ọ na-ekwu i so onye mara ife nakwa gị na amamife ị ga-amalite ife ma nye onye ndị nzuzu ka a ga-akọ ya